Agus mar a dúirt Diarmuid na foirne ar dtús mar sin, Aireagal Chiaráin ar dtús, an chéad chlub ó Thír Eoghain a bhain an cluiche ceannais amach, gan aon athrú déanta ar an bhfoireann a thosnaigh an cluiche leathcheannais. Fágann san Darragh McAnenly, mar is gnách, sa chúl agus an bheirt seo, McCrory agus Quinn, Cormac Quinn, ocht mbliana déag ag imirt leis an gclub agus an lá is mó bainte amach inniu acu. An é Ciarán Quinn a chuirfear ar Chon O'Callaghan? Bhuel, is gearr uainn fios. Pointe an chomhscóir arís ansan aige Peadar Óg McCartan, Ón líne leathchúil an lá deireanach, ardimreoir agus i lár na páirce beidh Ben McDonnell agus Odhran Robinson is dócha don gcuid is mó mar go mbíonn Joe Oguz ag taisteal isteach i dtreo na dtosaithe agus gan dabht fuair sé an cúl tábhachtach sin i gcoinne na gCrócach ansan chomh maith an lá deireanach. Peter Harte, mórán oibre á dhéanamh aige siúd chun spás a chruthú dos na piardaí móra istigh, captaen na foirne Darragh Canavan, a dheartháir Ruairí, haon a trí déag a fuaireadar an lá deireanach. Seo mar atá aige Cuala. Gan aon athrú leis, déanta acu súd, ar an bhfoireann a thosaigh an cluiche leathcheannais, Michael Fitzsimons, gan dabht, agus Charlie McMorrow, seanfhondúir agus leaid óg, malartaíonn siad ionaid babhtaí an bheirt acu go diail ar fad. B'fhéidir gurb é Eoghan O'Callaghan a chuirfí tráthnóna ar dhuine des na Canavans i lár na páirce, Peadar Ó Cofaigh Byrne agus Duffy fíorthábhachtach ansan, ach gan dabht, an líne lántosaigh seo is mó scóranna, Luke Keating, Niall O'Callaghan agus an fear mór é féinig, Con O'Callaghan. Caite isteach anseo agus tá spás déanta anseo agus tá an chéad scór faighte ansan ag Niall O'Callaghan. Ionsaí Keating anois. Caite siar acu, gan ach beirt fágtha thiar aige Cuala anois. Go leor chun tosaigh agus tá deis anseo aige Mick Fitzsimons tugtha isteach anseo, seo é an seans anois agus tá sé neadaithe go hálainn ar fad aige Cal Doran. Agus d'fhéadfadh go mbeadh muintir Aireagal Chiaráin ag tabhairt amach faoi sin, cheapas gur deineadh foul ar Peter Harte níos luaithe sa ghluaiseacht. D'fhan Cuala san imirt, an-phas ó Mick Fitzsimons sa ghluaiseacht ansin chun an spás a aimsiú. B'fhéidir go raibh feall roimhe sin ansin ach d'éirigh leo an liathróid a bhualadh. Breathnaigh ar an pas anseo ó Mick Fitzsimons. Iontach. Chonaic sé an spás agus an-chríoch ó Cal Doran isteach sa chúinne ansin. Ceann de na cúiseanna b'fhéidir ná fuil Fitzmaghach go tugtha aige Charlie McMorrow. Seo chugainn Con O'Callaghan anois. Chéad iarracht ansan ar é siúd a bhlocáil agus tá a bhfuil faighte faighte aige Con, ní fhéadfadh siad arís a bheith tosnaithe níos fearr. Arís an spás atá aige Eoin Kennedy. Is deacair é a chreidiúint. McGinley ag iarraidh é a stopadh arís, Peadar Ó Cofaigh Byrne láithe tríthi, tá siad istigh arís! Agus tá cúl eile ag David O'Dowd an babhta seo, cad atá ar bun aige Aireagal Chiaráin. Caithfidh tú ceistiú. Breathnaíonn sé uaireanta go bhfuil na imreoirí ag breathnú ar an bhfear a bhfuil siad in ainm is a bheith ag marcáil seachas a dhul ar thóir an spáis, a Bhriain. So de bharr sin tá siad ag fanacht taobh amuigh so tá an spás ar fad an t-am ar fad taobh istigh. An-obair ansin ó Peadar Ó Cofaigh, Byrne iontach mar chríoch arís ón leathchúlaí láir ansin David O'Dowd. Bhuel, bhí bród ar Aireagal Chiaráin luath sa bhfeachtas sa díriú dá laghad ar imreoirí Chuala i ndáiríre ó thosnaíomar. Con O'Callaghan. Agus arís, tá sé ualaithe isteach ansan, neafaiseach go leor, agus tá an pas buailte isteach go dtí Peadar Ó Cofaigh, Byrne! Agus tá a thríú cúl faighte aige, Cuala, cruthaithe aige Con! Stánáil! Dochreidte, an-ruathar ansin ó Con O'Callaghan. Cé gur chaill sé an liathróid, d'éirigh leis an lámh a chur leis chun é a chur i dtreo Peadar Ó Cofaigh Ó Broin ansin. Agus é sin mar chríoch isteach faoin chúlbáire, an tríú cúl ag Cuala agus tá an bóthar ag éirí níos faide. agus níos faide d'Aireagal Chiaráin. Bhuel, ní bheadh sé seo tuartha ag éinne, Dia fhéinig, go mbeadh sé tógtha ar bord acu sula mbeidh aige fhéinig labhairt leothu. Isteach go dtí Ruairí Canavan, Joe Oguz anois, ach tá Duffy taobh a chúil dó. Bearna bainte amach aige Oguz agus tá an ceann san curtha go hálainn ar fad, ná bí ag caint ar cheann a bhí ag teastáil. Ceann eile buaite aige, chun cinn go dtí Peter Harte. Ruairí Canavan. Smacht aige ar an gcéad iarracht, tá McGinley laistigh de. Canavan ag tabhairt faoi agus tá sé sin tagtha isteach go hálainn ar fad, dhá cheann in achar 30 soicind. Agus tá bearna anois ins a' pholl, ceart go leor. Níorbh an pas céad faoin gcéad cinnte nó cruinn agus an doras iata ach Odhrán Robinson agus pointe den scoth aige, fear an chúinne. Ní dóigh liom gur éirigh leis. Beidh aige in éirí níos fearr le Con tráthnóna. Seo chugainn McMorrow. Arís, tá na ruathair dhíreacha seo ag cruthú deacrachtaí agus tá deis ansan aige Niall O'Callaghan agus an ceann san buailte go cruinn aige. go raibh sé ag ceapadh go mbeidís chomh fada seo chun tosaigh, chomh mór seo in uachtar, chomh hoilte agus chomh gairmiúil de thaispeántas agus a chonaiceamar le fada fada an lá in aon chluiche ceannais club agus tá mórán le déanamh aige Aidan McCrory agus aige leaideanna Aireagail Chiaráin fé stiúir Enda McGinley. Taispeántas gan cháim nach mór aige Cuala sa chéad leath sin agus tá scór mór bríomhar, 3 9, aige Cuala. 0-5 aige Aireagal Chiaráin. chomh láidir i lár na páirce, Peadar Ó Cofaigh Byrne ach tá an bheart déanta aige Joe Oguz an babhta seo air agus tá an chéad chosantóir san Fitzsimons curtha dhe aige, mar a d'úilpigh Fitzsimons mar leathchúlaí láir babhtaí, McMorrow laistiar do Peter Harte anois, bonn curtha aige fé fhéinig, tuigeann sé a thábhachtaí is atá scór anseo agus tá sé inniu. Is dócha i gcoinne Chúil Irra, Leathros. D'fhág siad isteach sé chúilín as a chéile ansin le brú mór ag teacht ón foireann ón Sligeach. Ach ina dhiaidh sin do b'é Con agus Peadar Ó Cofaigh Byrne agus Fitzsimons a stiúraigh Tommy Canavan an bhfuil san leis stiúrtha go cruinn aige siúd. An-dhoimhin sa chosaint sa chéad leath. N'fheadar an bhfuil sé ráite leo. dul i ngleic níos luaithe le Cuala ach arís bearna mór aige Con O'Callaghan, thar éinne eile, agus gan aon deacracht fén spéir aige a phointe a dh'fháilt. Tá Aireagal Ciarán ar buile ansin, cheap siad gur deineadh. Cic amach buailte ansan nách mór, tagtha chomh fada le Dunne, an pas láithreach bonn baill isteach anso go dtí Con O'Callaghan agus tuigeann na cosantóirí an baol a bhaineann leis siúd. Tóg go tapaidh, trasna go dtí David O'Dowd, féadfaidh sé bonn a chur fé fhéinig anso, agus a phointe a thógaint, cosaint rólag. Daichead méadar ón dtaobh eile den bpáirc, nó cúig mhéadar is daichead ba chóir dhom a rá. Ag teacht anso anois aige Tommy Canavan. Isteach agus é buailte go deas istigh aige Peter Harte agus tá an cor tugtha anso aige do McMorrow! Bhuel, Peter Canavan! Neadaithe go draíochtúil sa chúinne aige. Á, cad mar gheall ar chríoch ó Peter Harte ansin! Bhuaigh sé liathróid mhór os ár gcomhair anseo cúpla nóiméad ó shin ach breathnaigh ar seo, casann sé, níl ach rud amháin ina intinn aige, taobh amuigh den bhróg, isteach sa líontán! Sin ar fheabhas ó Peter Harte agus éist leis an slua! Ar thugas Peter Canavan an bréagairín in is tréith ariamh? Rud éigin a dhéanfadh Peter Canavan so níl tú mícheart. Ah, go hiontach ar fad agus tá siad go láidir sa chluiche arís. Aireagal Ciarán arís, buaite i lár na páirce. Peter Harte arís. Sin é an buachaill. Pas sáite go hálainn aige trasna na gcosantóirí, Mark Kavanagh lán de theaspach agus tá pointe eile faighte aige, Mark Kavanagh. Tógaint. Seo chugainn Groarke. Isteach sa bhearna le Luke Keating a d'iarraidh na ciceanna saora a mhealladh. Tá pointe an-thábhachtach go deo faighte ansan ag an seanfhondúir. amach anso agus sé seo Colhoun anois. D'fhéadfadh san a bheith fós san imirt agus tá sé coimeádta istigh go diail ar fad ansan. Peter Harte, Canavan, tá sé sin ealaíonta aige Canavan! sa tarna leath den gcluiche ach mar a dúirt, ní minic a chríochnaíonn sé cluichí. Anuas anseo anois ar an dtaobh le Cuala, gafa thar an mbeirt agus ag imeacht leis ar cosa in airde, siúl ceart fé Peter Duffy, tá siad ag oscailt an bhearna istigh, McCrory i bponc agus b'fhéidir, b'fhéidir gurb é sin an pointe a thabharfadh fuascailt éigin arís. Tá an chomhimirt seo go breá ach níl an t-am acu. Cloí leis rófhada. Tá deis anseo má tá agus ab é seo Pádraig McGirr. Seolta isteach aige Pádraig agus an ceann san seolta go cruinn aige McGirr. Tógtha go tapaidh agus Peter Harte. Ceann des na taispeántais is fearr a chonaiceamar riamh ó Peter Harte. Pósta le Ceannabhánach gan dabht. Á, tá an diabhal dearg ar an bhfear so tráthnóna, tá sé iata go críoch. againn anseo. Bhuel, tá a chuid cainte déanta aige Harte lena bhróg agus lena chroí tráthnóna. Isteach go dtí Con O'Callaghan agus tá siad istigh agus ab é seo Groarke an pointe a chinnteoidh an bua do Chuala ansan. Fachta aige Conor Groarke. neomat agus go deimhin féinig tá an fheadóg séidte aige Paddy Neilan, tá parrathas na peile bainte amach aige fear Mhaigh Eo i gCluiche Ceannais na hÉireann. Austin O'Malley, an bainisteoir Con O'Callaghan. Tá gaisce déanta aige Con O'Callaghan chomh maith, ar aon chéim anois leis na leaideanna sin ó sna Barrs a luamar. Bonn uile-Éireann na gclub aige Con san iománaíocht agus sa pheil. Stair scríofa aige siúd. Ach an jab atá déanta aige Austin O'Malley go deimhin, tá sé seo roghnaithe agat mar laoch na himeartha. Yeah, is dócha go bhí an-chuid taispeántas ach sa chéad leath, áit a bhuaigh Cuala an cluiche seo, is dócha. Bhí an fear seo ar fheabhas do Chuala. Bhí Con O'Callaghan de ghnáth mar a bhíonn sé ach Peadar Ó Cofaigh Byrne, d'éirigh leis cúl a aimsiú, cúilín freisin, agus bhí sé an-fheiceach sa chéad leath. Ach ar deireadh thiar, Con O'Callaghan agus an cúilín aige Conor Groarke a chinntíonn go bhfuil Corn Andy Merrigan ag dul cúpla míle síos an bóthar go Deilginis. Nach bhfuil sé dochreidte? Bhí siad trí chúl agus naoi cúilín ag leath am agus tá muid ag caint faoi scór cinniúnach tar éis 60 nóiméad ó Conor Groarke ansin? Caithfidh muid an-chreidiúint a thabhairt do Errigal Ciarán. An bealach a tháinig siad amach sa dara leath, Peter Harte, Tommy Canavan, bhí siad ar fheabhas. Agus cad déarfá leis an bhfear san, Mick Fitzsimons? Bhuel, cad is féidir a rá faoin bhfear seo? Tá sé ar fheabhas. Dochreidte an bealach a n-imríonn sé an cluiche an t-am ar fad. Ach ó thaobh an thaispeántas a thug siad sa chéad leath, is dócha go bhfuil an chraobh tuillte ag Cuala. Tá sé tuillte acu. And so, it gives me great pleasure now to present the Andy Merrigan Cup to the Captain of Cuala, James Power. Sea, James Power agus Luke Keating, comh-chaptaein na foirne, agus in airde leis, Corn Andy Merrigan buaite aige Cuala le Corn Tommy Moore. agus Austin O'Malley agus Des Cahill beidh ceiliúradh anocht.